segu marabolo ɲɛmaa taara foli bila alisilamiya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ aseyidi sherif usman madani hayidara la ka bɛn ni karidon marisi kalo tile tan ye tagali in kunba dɔ fana ye ka taa ka nisɔndiya yira segu mawuludu kɛnɛ sigili la an ka maa minnu tun b'a kɛnɛ kan tata ture an'a ka jatala sedu ɲare tun bɛ yen an k'an ɲɛmada u ka sɔrɔlenw na
Segu guvɛrinɛri kunbɛnna an fa ani an karamɔgɔba fɛ aseyidi sherifu usuman madani ayidara bɔɲɔgɔnye min senfɛ u ye hɛrɛ damadɔnin masala u ni ɲɔgɔn cɛ o senfɛ segu guvɛrinɛri y'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni mawludu in labɛnni ye o min b'a tako fɔlɔ kɛnɛ kan yanni k'a da maga an fa ani an karamɔgɔba ka wale ɲuman caman na ka ɲɛsin mali jamana ma banbaanciya waleyaw kɛlɛli sira kan ka fara mali jamana bɛn ani an kelenɲɔgɔnya sabatili la mawuludu de kɛra ansaridini ɲɛmɔgɔ fɛ segu sura waajulu kɛra bi duwawu bɛ don ɛɛ sewa de don segu guvɛrinɛri bolo ka d'a kan a tɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ a tɛ kɛ don bɛɛ ɔ ni ala nana ni a ka sebaaya ye ka na a to nin ci in ka na kɛ segu mawuludu nin ka na kɛ segu ɔ ayisa an bɛ ale ala nin fo ka tila ka foli kɛ sirifukɛ ye min na a y'an ka dugu sugandi ka na a ɲini ala fɛ a ka nin ɲɔgɔnna caman di an ma duwawu ka kɛ an mako de b'o la bi ka d'a kan mali bɛ yɔrɔ min na bi tɔɔrɔ min bɛ an kan marafa bɛ fan bɛɛ min ni min bɛ kɛlɛ la marafa b'u bɛɛ bolo donc min b'an bɔ ɲɔgɔn na bi kɛ o ye duwawu de ye Ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in bonyana ni karamɔgɔba caman yeli ye a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la segu groupement des leaders spirituels musulmans du mali ɲɛmɔgɔ u fana y'u ka sewa yira ni mawuludu ɲɛnamayali ye segu n'u tun bɛ ka ɲɔgɔn jɛ cogoya min na segu n'u kɔ dunne kɔnɔ ɲɔgɔn segu sirifukɛ ka na bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan balɔntanyɔrɔ kɔnɔ kɛnɛ dabɔra balɔntan min kama balɔn ma se ka jama min jɛrɛ fɔlɔ hakilila kelen ŋaniya kelen an ka jamana ka jɔ hɛrɛ ka don an ka jamana kɔnɔ fitinɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ye an d'a la k'a fɔ jɛrɛ na kɛ dugukolo kan don dɔ ra ala bonya kɔnɔ kira bonya kɔnɔ kiraw cɛntigiya kɔnɔ o de ye ne ka nisɔndiya bonya fo ka taa damatɛmɛ a kɛra nisɔndiyakoba ye an fa ani an karamɔgɔba bolo min y'a bila ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin guvɛrinɛri n'a tamaɲɔgɔnw ma ka sanga ni nin bɔɲɔgɔnye ye an fa ani an karamɔgɔba aseyidi sherifu usumani madani ayidara yanni k'a da maga mali jamana bɛn an'a sabatili kumaw ma a ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin guvɛrinɛr n'a taamaɲɔw ma u ye nin wulikajɔ min kɛ k'a sɛgɛrɛ ka dugawuba kɛ pour que nin balaw in bɛ se ka ɲɔni cogo min bɔn an ka fila karamɔgɔ ninnu u ye nin hakili ɲuman min sɔrɔ ni bɛɛ ye nin hakili sɔrɔ fitinɛ in bɛ ban pewu mana an b'a ɲini ala fɛ tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a ban pewu ala ka jamana in denw bɛn ala ka tɔɔrɔ in bɛɛ ɲɔni ka bɔ mali kɔnɔ k'an bɛɛ don da kelen k'an bɛɛ bɔ da kelen salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu
mali silamɛw ka faraɲɔgɔnkan jɛkuluba groupement des leaders spirituels maɲɛmaa ani silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ aseyidi sherif usman madani hayidara n'a nɔfɛtugumɔgɔw sɛnsɛnna ka taa stade amarin daw la walasa ka taa mawuludu dugawudon kɛ hali bi tata ture n'a ka jatala seyidu ɲare ka sɔrɔlenw don kilomɛtiri damadɔ bolilen kɔfɛ ka bɔ sido soninkurani ka na stade amarindaw la ka segu gudɔrɔn kura sira minɛ ni ka labanna ka tɛmɛ ni segu echangeur kura ye an fa ani an karamɔgɔba aseyidi sherif usman madani hayidara ni ka fara a nɔfɛmɔgɔw kan u sɛnsɛnna ka don stade amarindaw kɔnɔ u kelen kɔ ka stade amarindaw dondaba sagon o y'a sɔrɔ silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ ka fara groupement des leaders spirituels musulmans du mali ɲɛmɔgɔba kan o sanga y'a sɔrɔ a kanubagaw kelen don ka nin balontan tɛrɛn in fa iko dakɔnɔɲin u sewalen o kelen na an fa ani an karamɔgɔba aseyidi sherif usman madani hayidara a ye stade amarin daw lamunu kokura ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a kanubagaw ma sanga damani kɔnɔ foli ani waleɲumandɔn sira kan ni ka sɔrɔ ka labanna ka sigiyɔrɔ magɛn ka kɔn anisaruw ka folikan dali ɲɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ min kelen filɛ nin an fa ani an karamɔgɔba fɛ ka ɲɛsin segu dugu kɔnɔna ma a bɛ don ala kira mohamɛd kisi ani nɛɛma b'a ma ale ka bangeni ɲagali kadara kɔnɔ min n'a sigira sen kan segu section anisaru fɛ o min b'a ta ko fɔlɔ kɛnɛ kan sikaso mawuludu ɲɛnamayalen kɔfɛ san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn kalo daminɛw la
mawuludu kɛnɛ belebele min sigira segukaw fɛ ni a labɛnna segu anisaru fɛ a dugawudon kɛra ka bɛn karidon marisi kalo tile tan a kɛnɛ kan maaw bɔra diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen la ka na alihamidu badeni ani fuseni keyita buya kulubali olu tun bɛ serifula jabaranso tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw na i n'a fɔ sikasokaw ka ndolati kɛnɛba babɛnba tarawele kɛra cogo min ka taa se kayi ndolati kɛnɛba abilayi makɔrɔ sisoko ma segu ndolati kɛnɛba amarindaw minɛna k'a fa iko dakɔnɔɲin dimasi marisikalo tile tan n'o kun bɛ bɛn segu mawuluduba a ta ko gale dugawu taamu nɛgɛ ɲɛ tan ni wɔɔrɔ 16 heures mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a seyɛda sherif usman madani hayidara donkan bɔra dolati kɛnɛ fan bɛɛ lajɛlen ŋunana ni nisɔndiya ye a sɔrɔla ka munumunu zalo kɛ dolati kɛnɛ kɔnɔ ka foli lase silamɛw ma maabaw minnu fɛnɛ be yen k'olu bɛɛ lajɛlen fo kelen kelen ni ka sɔrɔ ka bisimila minɛ dolati kɛnɛba kan ni zikiri duman ye nin ɲɔgɔnkunbɛnba min kɛra segu jamana kan ka sanga ni banni ka segu taali ye segu mawuluduba a tako gale o de don min sigira sen kan silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛ segu mawuludu jɔyɔrɔ ye min ye silamɛya la jango groupement des leaders thème min n'an b'o ta san o san ɲinɛ an ye thème min da o ye ko mawuludu ala kira de c'est la vie du prophète kira ka ɲɛnamaya bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de wele ko mawuludu k'a ta a yɛrɛ ka ko a bangeni ɲɛ ka na a bangeni na ka taa se a fatuli ma fo ka taa se bi ma a ye nɔɔrɔ min di diɲɛ ma o tɛ tunu donc o la mawuludu kɛra ladegelifɛn ɲumanba ye anw bolo an y'o de ta ɲinɛ donc o la mawuludu jɔyɔrɔba de bɛ adamadenw ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn minɛ maa ba yirika de ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolati kɛnɛ stade amari ndaw la ka silamaya dɛmɛtɔ ansaruw ka weele jaabi segu segu sɛkisiyɔn a su sɛkisiyɔnw ni komitew ani anisaruw minnu bɔra danjɛbɔɲɔgɔn jamana wɛrɛw la ka bisimila minɛ segu an bɛ segukaw fo a tɔgɔ la ka segukaw fo dan tɛ foli min na vraiment an nisɔndiyara a kɛra wasa ye n'aw y'a jateminɛ an taara yɔrɔ o yɔrɔ an y'a mɔgɔ nɔnburu fɔ aw ye bolimafɛn min nana an y'a fɔ a ye nka hali sisan u bɛ n wele la ka nɔnburu dɔ di yan donc n'an k'an bɛ segukaw ta fara ɲɔgɔn kan ee a tɛna se ka fɔ ka se a dan na donc an b'a fɔ a ye dɔrɔn aw yɛrɛ ɲɛ b'a ra ɲɛdimi lo kɔnɔdimi tɛ stade fara ka bɔn kɛnɛ ma bɛɛ nana an karamɔgɔ kunbɛn ka ɲini ala fɛ san ɲɔgɔn caman bɛ ala fɛ ala k'o yira an na an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o d'an ma nin ɲɔgɔnkunbɛnba min kɛra segu sido ni banzando diinɛ ɲɛmaw laadala ɲɛmaw jamana ɲɛmayaso cidenw olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka dali masa wele a wale ɲuman dɔnnen kɔfɛ ni muhamadul mustafa dili ye an mɔ k'a kɛ hinɛ ye k'a ɲini a fɛ a k'an ka jamana basigi ala ma hinɛna gijo alimami na o ka denbaya fɛnɛ dafalen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka ala wele in kɛ ɲɔgɔn fɛ n bi kɛnɛ min kan bi politiki kɛnɛ tɛ diinɛ kɛnɛ don ne yɛrɛ sira yan surɔ jusqu'à 4 heures du matin jira min na n'a fɔra n ka segin a kan siɲɛ mugan n bɛ segin a kan n bɛ segin a kan kun jumɛn na parce que fɛn o fɛn fɔra surɔ n'a fatiya bɛna ta bi ala ko don ala ko in bɛ sira jumɛn kan mali ɲɛtaaɲɛ jadi min bɛ mali kɔnɔ kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ mali kɔnɔ an ka se k'o kunbɛn ala ni an ka karamɔgɔ barika ala n'a ka dugawu kuma dilen dunanbaw ma dakuruɲɛ fila fila ka lase a sayiyada sherif usman madani hayidara sirifikɛ a ye sanga damadɔ kɛ waajuli la ni ka sɔrɔ ka dugawukala to a sheik abuna ɲangi bolo miniti fila fɛnɛ dira bɛɛ mɔ bɛɛ ka ŋaniya siri ni ka dugawu don mali silamadiinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali maa ɲɛmaa silamaya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a seyida sherif usman madani haidara sɔrɔla ka dugawu kɛ ka ɲɔgɔnkunbɛba in kuncɛ an bɛ dugawu kɛnɛ kan bi segu sirikɛ b'a fɔ kuma bɛɛ hali surɔ a y'a fɔ jamana ŋaniya a y'a don dugawu in kɔnɔ walahi an dan b'a la fatu makan kɛra muhamadu ye cogo min na ala ye fatu makan kɛ sirikɛ ye bi segu a tɛ wuli dɛ a ye jamana hami bila a bi bi a ka tila aw yɛrɛ ni an silamɛ minnu bɛ yan an ka yɛrɛ ka hami ani maa minnu ka hamiw sirilen an na an k'a bila bi walahi suma walahi suma walahi mawuludu kɛnɛ ye duwawu jaabi yɔrɔ ye ala taala a mago bɛ adamaden kisɛw de la o tuma a seyidi usman hayidara a kɛra kisɛw ye o de kosɔnna na a sera ka leader nin sigi kɛnɛ kan komi a b'a kalama cogo min na sɛnɛkɛla n'a ye a ka sɛnɛkɛfɛn n'a y'a dan n'a mɔna a mago bɛ sumankisɛ de la segu silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ka section mawuludu dugawu ta tɛmɛnen kɔfɛ denmisɛnnin jɛkulu min bɛ yen ko pro image olu ye bonyamasegin kɛ bani ye tablo fila k'o d'a mɔ k'o sabu kɛ a ka cɛsiriw ye faso ye a n'a bɛ cɛsiri baaraw minnu na silamaya kɔrɔlen lafasali la muhamadul mustapha diinɛ
hali bi segu mawuludu kɛnɛ belebele in hukumu kɔnɔna la alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ a seyidu sherif usman madani hayidara ye laseli minnu kɛ dugawudon kɛnɛ kan an ka ɲɛ mada olu fɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn kumana a bɛɛ sara bɛ ala bolo nka walahi ni diɲɛ bɛɛ ko an b'i fɛ i fasoden ɲɔgɔn tɛ jamiyatu ansar dini islamiya a sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo walahi ala b'aw sara tiɲɛ aw ni ne jɛra ala de kama siga t'o la nasi tɛ sɛbɛn tɛ ayi o tɛ la ma fi Allahu akbar. i ye min fɔ nin ye tiɲɛ ye Ɔhɔ. an b'i dɛmɛ nin na i k'a fɔ an ni an'an ka nafolo oh. o de y'an sigi kɛnɛ in kan yan baara minnu bɛ sen na segukaw bolo bi su in na y'a su filanan de ye mais u bɛ miliyɔn bi wɔɔrɔ ni kɔ de la sisan depansi min kɛra ah. mais nabaa dɔw t'a dɔn yɛrɛ ko dumuni tobira u bɛ ka yaala ka buuruw de san ani tigaw ah. alors jama tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni nafolo tɛ dɛ siga t'o la mais jamuya in jɛnna u ka du duuru ni fila fila de kɔ ka se ka nin kɛnɛ in sigi miliyɔn bi wɔɔrɔ ni kɔ an ye su kelen de kɛ su in na ma kɛ fɔlɔ alahu akubaru siga t'a la an ko a ye baara de kɛ ala kira salalahu alayihi wa salamu a taara ka baara de to an bolo alahu akubaru wa ala yɛrɛ ma foyi fɔ an ye Ɔhɔ. ko an ka baara kɛ Ah, alahu akubaru a ko kira ma mɔgɔw ka kuma cayara ɔhɔ

ko ni baara kɛra ne ala bɛna u nɔ ye e muhamadu bɛna u nɔ ye u mumini dama bɛna ɲɔgɔn nɔ ye k'u k'u da de u ka baara kɛ
walasa segu maludu kɛnɛ belebele in ka se ka sigi sen kan segu ansaruw ye wulikajɔ ani cɛsiri caman de kɛ o hukumu kɔnɔna la an ka ɲininikɛla alihamidu badeni sedu ɲare buya kulubali ani fuseni keyita y'u ka kuma galamani tengu a dɔw la an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ an bɛ kɛnɛ min kan nin ye n'o ye segu maludi kɛnɛ ye nisɔndiya min b'an na an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na ka da mun kan kunun tɛmɛna ka sɔrɔ ka se bi ma an ye siɲɛ caman kɛ segu yan ko ko tun bɛ kɛ cogo min na a n'a bɛ kɛ cogo min na bi vraiment o b'an nisɔndiya ka da mun kan o b'a jira an na k'a fɔ vraiment segu o y'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ faso ye segu ye an bɛ segu yan bi na an karamɔgɔ madani fana ka jɛ ye a mɔkɛ ka mawulidu o bange ye nisɔndiya ye vraiment an ye nisɔndiyaba de sɔrɔ a kan nisɔndiya min ye an tɛ se ka dan sɔrɔ a la fiyewu parce que an yɛrɛ tun m'a miiri k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna bɛ kɛ segu yan nɔ wa nin ɲɔgɔnna jama ka na a barala an na kosɛbɛ k'a masɔrɔ a ko n'a cogo fɛ donc an y'a dɔn sisan silamɛya vraiment namara foyi t'a la ka silamɛw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ya an karamɔgɔ min laɲini an y'a dɔn sa a kɛra le
maludukɛla bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ne ka nisɔndiya ka bon bɛɛ ta ye ka sababu kɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min waajuli kɛ ansaru dini tɔgɔ la segu yan bon alhamdulila ne de don ne ni mɔgɔ karamɔgɔ salo karamɔgɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ se hali mɔgɔ tan ma alhamdulila o don tɛmɛna c'est en 89 90 91 bon an kun t'a dɔn abada k'a fɔ ko nin bɛ kɛ ka sitadi fa tanɔ jama na tanɔ an b'a fɔ bi de ye an ka seli ye an bɛ ala fo k'ala barikada i ye ko o ye fɔ ko ban karamɔgɔ a faso de ye segu ye mawuludu kɛnɛ sigira yɔrɔ caman na vraiment mais ka karamɔgɔ yɛrɛ content k'a wasa surɔ a yɛrɛ da sera a ma a ko sikaso ta kɛra kayi ta kɛra mais ala b'a dɔn an b'ale faso la nin diyara a ye nin bɛnna a ma o tuma na an bɛ ala fo ka ala barikada mɔgɔ o mɔgɔ se yɛrɛ se yan ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala fɛ min ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ ala k'u ka k'u taatɔ sɔrɔ ka dugawu k'an karamɔgɔ